onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpofu ahịfịa abịaza ndị ọcha abịa be anyị a buru nkwu buru arụsị buru ọganigwe buru ezumezu buru arọbụnagụ anyị naa be fa unu nee anya kịta na ife a na-afụzi na news ọ na-enyezi fa nsogbu fa wee na-ebuchiatazi ya azụ anyị na-etufunu ka anyị maa ndị anyị na-etufu na omenala anyị o nwekwa ndị adịrọ mma ndị a na-adịrọ mma sị kwụsị na ya akwụsịkwugo ụfọdụ mana ka anyị saa anya asaa ghara kuru na nwa wufunye na mmiri e ji wụọ ya arụ ndị ọcha bịa wetala anyị ụka ụka dị mma mana fa bịazi ga-etinye tinye na anyị ga na-akpọku ndị ichie fa nwa anyị na-amagarọ Na-ayọ ndị Igbo onye ọbụla makwọ na ị na-ekpekwa ekpere na-akpọku ndị ichie ndị ọcha tiikwọ ndị ichie be unu. Ọ bụrụ na nna gị anọrọzịa, ị maa na ọbago na ndị ichie, na ọbago na ndị ga na-ekpechite gị ekpere n'ebe a Chukwu nọ. Ọ bụrọ ịgọ alụsị ka ọ bụ. Alụsị nwa abụkwurọ ajọ ife. Tupu ndị ọcha abịa, e nwere ndị na-agwọ ọya na be anyị a. Ọ fa ncha ka a kpọọ dibịa. mana ndị ọcha abịa gwa anyị na okwu a bụ dibịa na ọ ajọ ife bikonu ke ndị na-agwọ ịba ke ndị na-agwọ ala ke ndị na-agwọ otolo ke ndị na-agwọ ọya niile juputara na ala Igbo tupu ndị ọcha abịa na nekwa anya Bob Manuel Udokwu gụkwara akwụkwọ ekwetakwa na onye arụ nwụba ya jee ụlọ ọgwụ mana bikonu Ka anyị welụ nke, etu Kraịst anyị na-efe si wee kwu, ka anyị welụ nke Siza nye Siza, welụ nke Chineke nye Chineke. Ụtụtụ anyị si na ụra pụta, anyị enego anya n'igwe, welụ mkpụrụ ọjị Chineke nyere anyị ji akpọku ya, wee sị "Olisa bi n'igwe, eze dị ebube, nọ n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'anị, kere eluigwe kee ana kee mmadụ, na ife niile dị n'ụwa na anyị kene gị nekwa ọjị i nyere anyị na ị sị ka anyị were na-akpọku gị anyị awa ọjị tụwa ya n'ibe n'ibe ndị nọ nso ata ọjị wee kene ya ibe anyị nọ nwee ndị ọzọ na-eme etu a ụfọdụ aghọtarọ na ọjị anyị na-awa bụ nya bụ oriri nsọ a na-eri n'ụlọ ụka Kraịst sị na-emenụ ya tutu na m abịachighata ọzọ Ọ sọ ọjị ka ọ na-abụ a pụta tụwasịa, onye were ibe ewelụ. Ndị Igbo sị ọjị pee mpe, ma ya zuo onye ọbụla. Onye Igbo ị bịa be ya o nyerọ gị ọjị, ọ sịkwa ya nye gị anụ enyi, sị ya na ị ma-eri. Mana o nye gị ọjị, ị maa na ọ nabata gị. O nyekwuzie gị nzu, ị baa nzu. Ndị ọcha agwala anyị na ọ dị njọ. Kịta fa na-ekwugharịzi. maka na alụsị anyị niile na arọbụnagụ anyị niile fa bulusi na-apịa fa ịtarị na-apịawa fa azụ ekene m unu igbo anyị ga-adịnụ afa m bụ Bob Manuel Udokwu onye Ogidi na Anambra State nwa amụ n'obi daalụnụ unu anụgo ife Bob Manuel kwuru na ọbụla uncle IB kwuru ụfọdụ ndị okenye nọ n'ala Igbo mana o nwee ụfọdụ ihe ndị na-enye ndị mmadụ nsogbu taata kwesịrị ndozi na ezinụlọ ụfọdụ mana ha ma ngwa gị ya ha ma na enwere ezinụlọ agwụ na-enye nsogbu mana ha ma ngwa gị ya enwere ezinụlọ bụ na mpa fa ndị ọgbara ọfụ mebiri ife n'ezinụlọ a ife ma nliri 10,000 naira edozie ha ga-agba nkịtị ihe a na-emebi ihe na-emebi ha ma na onwere ihe jikọrọ ụka na omenala mana ha ma mmepe ọnụ kwuo ya because onwere ihe jikọrọ ụka na omenala nke a na-etizi ụka na omenala just ka ọ bụrụ omenala dịrị onwe ya iche ọdịnala dịrị onwe ya iche and onwere ihe gbasara igbu mmadụ na ya ndị ọcha na-ebubatazi alụsị ha burugasị maka na ọ na-enye fa nsogbu then ọ bụ na alụsị a na ha nwa fụlụ na ha ga-eji nwa ekpere wee chi ya why not fa wee condemn ya ma mụọ ya ọkụ ebe a ọ bụ na ha mụ ya ọkụ o gbube fa ofu ofu mana ha mee gịnị ha buchiatasịrị ya azụ mgbe gboo my dad gwa mụ na alụsị ha bu karịrị akarị wee ma nke ma nke ha abaghị ha bu na ha buru alụsị na Anambra ọfụma ọfụma ọfụma mana alụsị a niile ha bukọba ụfọdụ mee gịnị fa buchiatara ya azụ kedu ihe mere ha ji buchiata ya azụ ha ka eji ekpele mebisie ihe niile a mana o kwelọ fa ụfọdụ ndị ọcha nwụrụ na ya ma ndị buchiatara na Lagos ụfọdụ ndị be anyị jezia Lagos wee bunasị malụsịa alụsị ọ bụ wee bunasịa ya ebe ọ dị onwere ihe jikọrọ ụka na omenala and omenala abụla ịme alụ ọbụla omenala abụla igbu mmadụ omenala abụkwa ihe na-afụ online mmadụ pụta o kechie mmadụ ma mmadụ ewere mmadụ gwọọ ọgwụ omenala na-asọ ife ọjọọ ọ ihe m chọ ka ndị okenye a na-agwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ mara ebe ha kwụ akwụ o nwere ihe ama n'idi dị ka ikpe ekpere wee mee ka chineke za gị ya n'ụzọ omenala ozugbo ozugbo ị na-eme ya ka o si kwesị ekwesị n'ụzọ omenala chineke aza gị ya mana nwere onye ya-ekwu ya abịa ezobe ndị okenye ala na enwe ezobesie ya mana ana m ekene chukwu na ha ncha niile na-alịpụta ofu na ofu Bob Naniel chukwu ya gọziri m at least ihe o kwuru ka emekwazi ndị ọzọ aghọta na omenala amaka na omenala bụ ebe anyị si wee pụta anyị abụrọ ndị ọcha anyị bụ ụmụ chineke bụrụkwa ndị igbo n'ụzọ ọdịnala igbo anyị nwere tradition anyị nwere our own culture ka o si agala anyị ka o si a-workụla anyị ị needirọ ịta afụfụ ị needirọ ịgbaghalị ị needirọ isi from this church to this church no mara ihe a gwa gị mee mee ya ị nwere onwe gị gabala onwe gị and omenala enwerọ mgbe o ji gbachibido ụka sị gị ejena ụka anyị ncha niile na-eme ihe ụka ọfụma sasị na ya eh, na ya na-eme ihe omenala na-eme ihe ụka ọ mkpụrụ a kụnye gị n'ime ma ị ji dị confused chee na omenala bụ ajọ ife so mara amalụ na omenala enwerọ ihe gbasara ya na ụka omenala dịrị onwe ya iche ụka dịrị onwe ya iche and mbọsị ha ga-ebido kwube eziokwu a igbo enwere onwe fa daalụ nụ